Ngati sizikukuyenderani, video imene ndi ya inu. Ngati ndalama zikukuvutani kupeza, video imene ndi ya inu. Ngati mukupanga bizinezi koma siikuyenda, video imene ndi ya inu. M'bale, ndimacheza ndi mkulu winawake wa ku Mozambique. Ndi businessman wamkulu kwambiri, ndi wolemera. Ndiye ndimamufunsa mafunso, M'bale, kodi iweyo zikuoneka kuti zinthu zikuyendera, chinsinsi chako ndi chani? Nde anandiuza chinsinsi chake zinthu zimene amapanga kuti zinthu zizimuyendera. Ndiye ndabwera pano kudzakuuzani zimene amapanga zija kuti nanunso muyesenso kupanga. Monga mukudziwa pa 1 January mwezi unaoneka waukulu kwambiri. Zimenezi zikutanthauza kuti chaka chino ndi chamwayi. Anthu ambiri ali ndi mwayi. Izi n'zimene anandiuza kuti ukaona mwezi waukulu chonchi, tanthauzo lake ndi lakuti chaka chino anthu ambiri ali ndi mwayi. pa 1 pa 1 january mwezi unaoneka waukulu pa 1 olo pa 2 january mungathe kupanga search pa google ngati ndikunama mutsimikize nokha pa google pangani search mwezi ukaoneka wakulu chonchija zimene timapanga timatenga makoini kapena kuti ndrama za masiliva timaika mmazi tikaika mmazi utenga mazi aja upita panja pamene mwezi ukwala muja uyamba usamba mazi aja nde ukamasamba uzine, uzinenelera Uzipempha kwa Mulungu, Ambuye Mulungu, nditseguleni makomo anga amene anatsekeka, eh, ndidaliseni, ndichotseni masoka m'moyo mwanga, izi ndizi, mukudziwa mmene mumanenelera, mukafuna zinthu, zonse zimene mufuna, muzinena, kaya mufuna moyo wautali, muzipempha kwa Mulungu, Ambuye Mulungu, ndifuna moyo wautali, izi ndizi, izi zimene amapanga, mwezi ukakhala zoti waoneka waukulu, osadula, waukulu, Chimodzimodzinso ma Indian n'zimenenso amapanga chimodzimodzi anthu aku India. Nkana amakhala ndi full moon festival, ku India kuli full moon festival nde akuluakulu mukangoona mwezi waukulu izi n'zimene mukuyenera kupanga. Nthawi ina iliyonse imene mwaona mwezi waukulu tengani ma coin anu ika, ponyani m'madzi Ndiye madzi aja muzisamba muzinena muzipempha zimene mufunazo kwa Mulungu. Ati zinthu zimasintha ma business amayamba kuyenda. Izi nzimene amapanga anthu ambiri ku Mozambique. Even ku India amapanga chimozimozi. Nkana ali ndi full moon festival. Even ku America amapanga chimozimozi. Nkana ali ndi full moon festival. Ku Malawi tilibe full moon festival. Sitimapanga zimenezi sitimazidziwa. Koma anthu ena olemerawo akuzidziwa zimenezi. Mudzaone ku India amasangalala full moon festivals ndi izi. akamakhala ma planet akumana apanga chani chani amene angakuuzeni zambiri ndi asing'anga amazidziwa zimenezi ndi anthu amene amapanga za spiritual what what amazidziwa zimenezi ndi anthu amene amaona za ma palm zija anthu ena akamatha kumakuuza za mawa mawa iwe sukulakula chonchi iwe sukulakula chonchi malingana ndi kuti anthu amene aja amaziwa zinthu kale zimenezi nde akuluakulu mukangoona mwezi waukulu tengani makoini ponyani m'madzi sambani madzi amene aja muzinena ndipo muzisambira panja pamene mwezi uja ukuwala paja nkhani ndi straight ndiye osaiwala panga subscribe channel ine akuluakulu nkhani imene nabwera nayo lero ndi imeneyi zikomo zikomo zikomo zikomo